allah subhanahu wa ta'ala akamakamba za jahannam anthu ambiri timapeputsa kwambiri nkhani imeneyi kufikira poti ena m'mitima mwawo simumanjenjemera akamauzidwa zoti muope moto wa tsiku la chiweruzo Ndiye Allah pofuna kupereka chithunzithunzi cha mmene anthu a ku Jahannama adzakhalire, apapa akukamba za makuffar komanso mmenemo muli anthu amene amapanga ashiriki, komanso mmenemo mudzakhalanso anthu amene amapanga uchimo waukulu. anthu amene akupanga chiwerewere akudya katapira anthu amene akupanga miseche akazi amene samvera amuna awo ndi ena mugulu lochimwa onyoza makolo allah akunena kuti inna alladhina kafaru biayatina ndithudi awo amene akanira mu maayati athu kusonyeza kuti Akuuzidwa aayah iyi, iwowo ndikumakanira. Apatsidwa chizindikiro ichi kuchokera kwa Atumiki, iwowo ndikukanira. Allah akunena kuti, Sawfa nuslihim nara, Tidzawaotcha iwowo ndi moto. Ndiye Allah sadangosiyira pompa, akupitiriza kunena kuti, Kullama nadijat juluduhum, Nthawi iliyonse yomwe khungu lawo lidzidzapezeka kuti latha pa mafupa apa, pakungooneka mafupa, khunguli pamwambapa lawotchedwa ndi moto. Allah Subhaanahu wa Ta'la akunena kuti chani? Baddalnaahum juludan ghairaha. Tidzabwenzeretsanso khungu lina. liyadhuqul adhab ndi cholinga choti alawe chilango chilango cha jahannam ndiye imagine pamene munthu adzalakalaka kuti apapa ndi ndatsala pang'ono kufa koma imfa ija sizatani sizampeza fa imfa sidzakhalapo pambuyo poti anthu akhazikika ku jahannam allah subhanahu wa ta'ala imfa adzayipha ndiye kuti munthu amene ali ku jahannama sadzafa komanso munthu amene ali ku janna sadzafa Ndiye mu nthawi imeneyi khungu lidzapsa lonse kupserera limene lili, ndiye likadzafika poti latha, atsala mafupa. Allah, Baddalnaahum juluudan ghayraha, adzabweretsanso khungu lina, liyadhuuqul adhaab, ncholinga choti alawe chilango fa moto uzidzadya ndithu khungu limeneli. Ndiye khungu limeneli mmene Mtumiki wa Allah swalla Allahu alaih wasallam adalifotokozera abale anga, sizamasewera akufotokoza kunena kuti dirsu lkafir au nabu lkafir mithlu uhudin dzino lokha ili la munthu amene atakakhale ku moto ku jahannam apa kutchula kafir ndi wina aliyense amene ali wokakhazikika ku moto dzino lake lidzakhala ngati phiri la uhud komanso wa ghiladhu jaldihi kunenepa kwa khungu lake thickness ya khungu lake masiratu thalathin Udzakhala ngati mtunda wouyenda usiku utatu, 3 nights mukuyenda, mtunda umene mungauyende pamenepapa. Komanso tikabwera mu hadith ina Mtumiki ananena kuti mtunda wake osati kuyenda ndi mapazi koma kuyenda uli pa chokwera chothamanga kwambiri. Ndi mtunda umene udzakhale wa kunenepa kwa khungu la munthu wa ku Jahannama. Chifukwa chani? Moto wa ku Jahannama khungu ilili kungotiyandikitsa kokha tikasowa. choncho pa chifukwa chimenecho allah adzafuna kuti atipange mu chilengedwe choyenerera jahannamayo ndiye adzakhala munthu ndi chidzino ndeti mano ake ndi akuluakulu ndeti chithupi chakenso chidzakula ndipo akufotokoza mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ina yonena kuti ikuchokera kwa abi huraira yemweyo akuti ma baina mankibai lkafiri fi nnari distance ya phewa ili kuti mukafike phewa lina I mean kukafika phewa kuchoka phewa lakumanja kukafika phewa lakumanzere kapena kuchoka phewa lakumanzere kukafika phewa lakumanja mtunda umene uli pamene papa mpata uwu ndi woyenda kwa masiku atatu amene munthu woti ali pa chokwera arrakibi almusri ndeti ndi munthu amene wakwera pa chokwera ndipo nchothamanga kwambiri ndi mnthawi imeneyo zothamanga zokwera zawo zinali ma horse ndi horse imathamanga ndithu ndiye tiyerekezere kuti iweyo wakwera pa galimoto ndi galimoto ija ukuiponda mmene ungapondere ka kufika kumapeto kwa speedometer iweyo uzindikire kuti mtunda umene ungauyende apapa mwachitsanzo 180 km per hour ukhale ukuyenda choncho koma kwa 3 days masiratu thalathati ayami mtunda wa masiku atatu, lirrakibi lmusri, kwa yemwe amakhala kuti akuyenda mothamanga ali pa chokwera. So ichi ndi chizindikiro chonena kuti anthu a ku Jahannama maonekedwe awo adzakhala oyenerera Jahannama. Ndi anthu akamakamba za moto wa ku Jahannama akuluakulu tiyeni tidziuopa chifukwa ndi moto umene Allah subhanahu wa, wa ta'ala waukonzera anthu amene lero lino akuuzidwa chilungamo koma sakufuna kuchivomereza. ayi ife tikakhala kumenekoko tikangopsa pang'ono basi wallahi ku jahannama tsiku limodzi ndi ngati masiku 1000 apano pa dziko lapansi ku jahannama tsiku limodzi ndi ngati masiku 1000 kungoyamba tsiku la kiyamalo kungoyamba pa bwalo la milandu la allahlo ndi tsiku limodzi koma tsiku limodzilo kutalika kwake ndi chani ndi 1000 years yapano pa cha pa duniya pano ndiye inuyo mukangokhala ku jahannamako akakuuzeni kuti mukakhalako mwezi ndiye mupange masamu